uh, akuluakulu ma elections ndiye afika pa, pa, chi, pa chimake kampeni ili penipeni ya pa hot ndaona atupele muluzi wa- wayanika sonke Mumamudziwa Sonke? Sonke ndi mzungu uja wa ku Blantyre. Malawi koma mzungu. Ndaona wamuyanika pamene paja. Amanena kuti Peter Mutharika wakula koma akudzayanika Sonke. Anyway, nde nde ndale zimene. Most of the times nthawi zambiri Anthu amanena zinthu zimene akufuna kuti mumve nthawi imeneyo ndi mmene imakhalira ndale ambiri akubwera ndi ma promises awo akukuwuzani kuti mudzativotere ife koma iyi ndingokupatsani ndi phunziro mukamakavota Musakavote chifukwa chokuti mumaona munthu ameneyo kumisonkhano yake kumakhala anthu ambiri. Imene ijayi ndi mirage, ndikukupusitsani, kukupangitsani inuyo kuti muone ngati anthu akumkonda munthu uja. MCP Mumba anali ku Bolero ku Rumphi uko. dzulo kaya ndi dzana amapanga whistle stop yake ija and anthu samabwera ya because anthu anamtulukira kuti ndi mayaka manyaka eh, ndi manyaka he's, he's not a smart guy nde Kumene kuja anthu anakanika kubwera, anayamba kugwiritsa ntchito chimkwezamawu ndikumawauza anthu kuti bwerani muzatenge ma 10,000 ma 10,000 ndi pamene anthu akhala ngati adzadzana nde ndale zake zimenezi. Anthu aku Malawi azindikira munthu amene adzavotere. Voti ya chinsinsi imene ndikuidziwa ine anthu akuzamvotera Kabambe. Kabambe uja ndi amene akukamba zinthu zomveka campaign yonseyi. Ndi amene ali ndi vision, masomphenya. Ndi amene ali ndi plan, execution. Ndi amene akudziwa mmene dziko lingayendere kumbali ya zachuma, economy. Nde akuluakulu ndikuuzeni, mukamakavota tazisiyeni zoti mukuvota chifukwa chokuti ndi wa kumudzi kwanu, ndi mlomwe nzanu, mtumbuka nzanu, mchewa nzanu, votani munthu amene mukudziwa zakuti uyuyu zimene akuyankhulazi ndikumvana nazo and zipititsa dziko patsogolo ma generation amabwera ndikupita kubwera ndikupita you know tinali ndi achina bakili muluzi anapita kunali achina gwanda anapita pano pali achina bakili achina atupele awa achina kabambe awa nawonso adzapita koma nthawi inoyo ya internet ndi nthawi ija yokuti mutha nonse kuona kuti uyuyu atatenga boma anaziyendetsa bwanji dpp inali mboma 20, 20, 20, ina 2014 to 2019 inapanga chani palibe mcp yatenga boma yapanga chani palibe ndiye apapa aliyense malawi is caught in a in a in a situation where you you you are in between you it's it's a limbo because You have the devil you have to remove, and the devil you have to replace the other devil with, which is a, a very bad situation. It puts you in a dilemma. Koma, forget MCP, forget DPP, tamuyang'aneni kabambe. Palibe amene anampangako try kabambe. Sitinamuyese. Komano ineyo ndi amene akundimvekera bwino. Ndiye akuluakulu. Mukamakavota go and vote for this guy ndikupemphani amalawi mukamvotere kabambe anthu asakupusitseni asakunamizeni ma, ma, misonkhano iyi kumaoneka kuti "Eh, kuli chigulu hey, kuna ndi, ndi, ndi confusion imeneyo distraction afuna kupusitseni anthu oti anaononga kale dziko simumabwezanso kuti iyayi ama, amayamba kugwira ntchito ku- pamene munawa- munawadulira paja pamene amayambiranso pamene paja then ndi anthu aja kuti they are not really going to change then eh, ndimabwera pa page panga pano kukupangani encourage kukupangani enlighten anzanganu kuti muzitha kuona zinthu zimene anthu ena samafuna kuti muzidziwa. Ndale yokuphimbani m'maso, amakuponyerani zinthu zambiri mbiri, a lot of information for you to dissect kuti mukhale confused. Ngati pakali panopa akukuponyerani zithunzi za misonkhano yawo ndi cholinga choti mukhale ngati mwasokonezeka, koma mutuluke in that scenario look at it from afar muona kuti mcp ndi dpp akuf- aku- akukambirana zofanana akupanga zofanana akukhululukirana milandu akupanga ma, ma, ma silent deals kumbali because akudziwa zokuti kabambe akangobwera apanga flip the, the script asintha zinthu akumuopa